An balima shak pro TV lajɛbaa bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'a fɔ sa aw ni yan tuma aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan bi bamanan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kibaruya nasira kan an b'a jira aw la k'a fɔ min ye mali haut conseil islamique maa ɲɛma n'o ye aseyidi sherifu usumani madani hayidara fo ka taa bila mali kerecɛn diinɛw bɛɛ lajɛlen ma a ɲɛmaayaso maa bɛɛ u ye ɲɔgɔnye belebele ni k'o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ka sanga ni min ye bato min ni atakera gawo i ka dɔn k'a fɔ ani mɔti min n'a bɛ to ka voyage kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni bato in ka atakeli o bɔra ka hakilina caman ni k'o fɔ a kan wa k'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye mali a silamɛw bɛɛ lajɛlen juma nata bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ka kuranna sanuma kalan ala bɛ hinɛ ala bɛ se ka hinɛ banbaatɔ minnu na minnu fatura ni bato in atakeli yɛrɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔna min fana ye kerecɛnw fana olu fana ye wele bila mali kerecɛnw bɛɛ lajɛlen ma min ye dimansi don bɛɛ ka bɔ fana ka i ka dɔn k'a fɔ ala deli ni k'o kɛ egilizi yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ min ye haut conseil islamique maa ɲɛma ani mali kerecɛn diinɛ mɔɔ bɛɛ lajɛlen o kun sigila ka kile kelen hakilila jagabɔ ni k'o kɛ ka ɲɛsin min ni baara jugu min ni i ka dɔn k'a fɔ maa jugu y'o kɛ ka ɲɛsin an ka bato ma an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ min ye a kɛnɛ kan kerecɛnw u y'u ka nisɔndiya ni k'o jira mali maa ɲɛmaaw la k'a jira k'a fɔ u bɛ dugawu de kɛ malidenw ye walasa i ka dɔn k'a fɔ mali bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya o ka se ka don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye aseyidi sherifu usumani madani hayidara bi bi na ni ale ye haut conseil islamique maa ɲɛmaa ye a ye dama sun ye k'a ɲini malidenw fɛ ko nin waati in na mali bɛ dingɛ kɔnɔna na wa malidenw ka se ka bolo di ɲɔgɔn walasa min ye bɛn ni kelenya an ni ɲɔgɔn cɛ ani yafa ɲɔgɔnya o ka se ka sabati walasa min ye mali ye a ka se k'a ɲɛ suma a y'a jira k'a fɔ ko juma nata mali silamɛ bɛɛ lajɛlen a ɲini bɛ bɛɛ fɛ zawiyaw kɔnɔ fo ka taa bila juma misiriw kɔnɔna na o ka jɛn ka kuranna kalan ani i ka dɔn k'a fɔ dugawu donw ni k'o kɛ banbaliba ye walasa an ka jamana a bɛ se ka ɲɛsuma cogoya min na mali transition maa ɲɛma n'o ye kolonɛli asimi goyita a n'a ka gouvernement conseil des ministres tɛmɛnen o ye hakilina falenfalen ni k'o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni mali ka yɛrɛmahɔrɔnya n'o ye san bi wɔɔrɔ ani sabanan o ɲɛnajɛ mun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na kama ko vingt-deux septembre an b'a dɔn k'a fɔ min ye gouvernement kɔni jɛnna ka laseli kɛ k'a ɲini malidenw fɛ nin ɲinata min ye nisɔndiyaba i ka dɔn k'a fɔ o tɛna kɛ ka sabu kɛ min ye an ka jamana nin waati kofɔlen kɔnɔna na gɛlɛya min b'an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o ye hakilinaw falen min kan k'a ɲini mali maa ɲɛmaaw fɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ danga mun na ma k'a daminɛ ɲɛmaayaso la ka na bila fo i ka dɔn k'a fɔ siwilakaw la bɛɛ ka nin don kelen kɛ taasi bila ye min ye i ka dɔn k'a fɔ nafolo min n'a bɛ don vingt-deux ɲɛnamaya kɔnɔna na o nafolo ka ta ka hinɛ dɛsɛbaatɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu binna kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa bila gɛlɛya ye minnu sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka o nafolo di u ma u ka se ka o de dɛmɛ an b'a jira aw la k'a fɔ Asimi Goyita a n'a ka gufɛrɛnaman nin laseli in kɛlen maliden caman y'a jira k'a fɔ ko nin ye tabarikala ye k'a ɲini mali maa ɲɛmaaw fɛ u ka hakilina in sɔrɔ walasa min ye i k'a dɔn k'a fɔ malidenw u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Jango ko maa minnu kɔni ye kɛlɛ sɔrɔ n'u ye degun kun sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na yafa bɛ se ka kɛ o ma cogo min na k'o ye fɛn ye ko jɔnko la ko a diyara maliden caman ye kosɛbɛ ani i k'a dɔn k'a fɔ malidenw fana jɛra k'a fɔ ka dugawu de kɛ ni maa ɲɛmaaw ye n'o ye gufɛrɛnaman ye Asimi Goyita n'a ka gufɛrɛnaman ko walasa min ye i k'a dɔn k'a fɔ transition ala ka a kuncɛ ɲuman ni k'o di an ma an b'a dɔn k'a fɔ ɲinan vingt-deux a nisɔndiya a tɛna kɛ K'a sabu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔna na vingt-deux min n'a bɛna ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na nafolo min n'a bɛna don a da fɛ o y'o nafolo kɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ minisiri min n'a ka baara bɛnnen don muso ani denw i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o minisiri o ye musolakaw fara ɲɔgɔn kan muso minnu ye mɛriw ye fo ka taa bila kɔnseyew ma a jirala k'a fɔ mali yɛrɛ kɔnɔ bi muso minnu ye mɛri a bɛ taa da a bɛ taa muso tan ani saba bɔ ɲɔgɔn la minnu kɔni mɛri an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ o muso in olu muso tan ni saba fo ka taa bila mɛri kɔnseyew ma o ni minisiri kɔni ɲɔgɔn ye minisiri min n'a ka baara bɛnnen don muso ani denw ka koɲɛko ma an ka jamana kɔnɔna na o ye hakilinaw kɔni falen falen hakilina falen falen kɛnɛ kan a bɔla min kan o ye de ye muso jɔyɔrɔ faso kɔnɔ muso jɔyɔrɔ sigida la muso kan ka mun de kɛ walasa jamana ka se ka yiriwa hakilinaw kɔni falen falenna a kɛnɛ kan an b'a jira aw la k'a fɔ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ko nin waati in n'an ka jamana kɔnɔna na mɛri min n'a ye muso ye k'a bɛ jɔ maa tan ani saba bɔ ɲɔgɔn la wa kɔnseye minnu bɛ meri kɔnɔna na k'a bɛ taa jɔ maa kɛmɛ duuru bɔ ɲɔgɔn la k'o ye fɛn i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ ɲɛta de jira an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna